mɔgɔ bi kɔnɔntɔn kɛmɛ kɛmɛ sara la olu bɛ balo la diɲɛ kɔnɔ bana b'u la nka u t'a kalama o bana in ye mun ye jabɛti n'a bɛ wele bamanankan na sukorodunbana walasa i k'a dɔn n'a sɔrɔ bana in b'e la walima ni a t'e la e k'i jija ka video in lajɛ fɔɔ ka taa fɔ a banna ka d'a kan n bɛna jabɛti in yɛrɛ ɲɛfɔ i ye taamasiyɛn jumɛn de b'a la a bɛ sɔrɔ cogo di kɔlɔlɔ jumɛnw de b'a la e bɛ se ka mun de kɛ walasa k'e kisi bana jugu in ma foyi tɛ kɛnɛya bɔ an ka daminɛ n'e ka kɛnɛya n'o de y'e haminako ye ka kisi bana jugu ma ka kunnafoniya ɲuman sɔrɔ walasa ka kɛnɛya ɲuman dafalen sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na bamanankan na yɔrɔ kelen pe filɛ yɔrɔ min na n'o ye n ka chaîne sanfɛla ye ka d'a kan yan tɛ kuma foyi kan kɛnɛya kɔ n bɛ kuma banaw kan banaw taamasiyɛnw banaw kɔlɔlɔw ani fɛn o fɛn n'o bɛ se ka kɛ sababu ye k'i kisi bana jugu ma o ta bannen kalo o kalo sibiri fɔlɔ ni spécialiste dɔ bɛ jɛn ka kuma banaw kan sibiri o sibiri 21h wagati ne n'e bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n ka chaîne sanfɛ walasa ne b'i ka ɲininkaliw jaabi ni kuma min b'e fɛ k'a fɔ walasa i haminako ye min ye n'o y'i ka kɛnɛyako ye e ka se k'o ɲuman dafalen sɔrɔ jabɛti n'an b'a wele sukorodunbana walasa ka se k'a fɔ jabɛti b'e la walima jabɛti bɛ banabagatɔ la o tɛ se ka fɔ cogo si la fo n'a sɔrɔ banabagatɔ ka sukoro o bɛ yɛlɛ wagati bɛɛ lajɛlen na a mana sukoro lajɛ yɔrɔ o yɔrɔ a kɛra dɔgɔtɔrɔso a kɛra yɔrɔ o yɔrɔ ye n'a ye sukoro lajɛ i b'a sɔrɔ sukoro yɛlɛlen don mais o bɛ sɔrɔ mun fɛ substance dɔ bɛ farisogo la n'an b'a fɔ insuline i b'a sɔrɔ o tɛ bɔli kɛ walima o yɛrɛ tɛ farisogo la n'a fɔra sukoro yɛlɛlen don o bɛ dɔn mun de fɛ i b'a sɔrɔ banabagatɔ a k'e ka sukoro ta k'a sɔrɔ a ma dumuni kɛ n'a fɔra a ma dumuni kɛ a tɛ komi n'i wulila ka bɔ sunɔgɔ la ka d'a kan caman bɛ yen n'u wulila ka bɔ sunɔgɔ la olu bolo k'o wagati de k'olu ma dumuni kɛ o tɛ a bɛ f'i ma dumuni kɛ wagati min na n'a sɔrɔ i ye heure seegin kɛ ka sɔrɔ i ma dumuni kɛ hali n'a sɔrɔ tile kɔnɔna don o wagati la ni sukoro tara ni sukoro yɛlɛla walima ka bɛn garamu kelen ni mugan ni duuru ma a bɛ f'o la k'a fɔ jabɛti b'i la mais a tɛ se ka fɔ cogo si la teliya la fo n'o y'a sɔrɔ sukoro lajɛra fɔ siɲɛ fila ɲɔgɔn na ni sukoro fana lajɛra tile wagati o wagati a kɛra wagati o wagati ye tile kɔnɔna na n'a tɛmɛra garamu fila fana kan dumuni kɛlen kɔfɛ o b'a yira k'a fɔ siga kɛlen don a la fana k'a fɔ jabɛti bɛ sɔrɔ i la mais ni a taara fɔ siɲɛ fila ni a yɛlɛlen don o bɛɛ la a bɛ se k'a fɔ jabɛti b'e la i k'a dɔn k'a fɔ jabɛti suguya saba de don jabɛti 1 bɛ yen jabɛti 2 bɛ yen jabɛti gestationnel bɛ yen nɔ nin jabɛti suguya saba in ne bɛna a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ i ye nka bi an ka bi video la n bɛna kuma jabɛti type 1 de kan n'o bɛ ye denmisɛnninw de fɛ yen kosɛbɛ dɔw b'a wele jabɛti insulinodépendant n bɛna o ɲɛfɔ i ye nka sani k'o ɲɛfɔ i ye e k'a dɔn k'a fɔ jabɛti ye bana ye min bɛ mɔgɔw fagala don o don a bɛ adamadenw bɔnɛna u ni na ala ye don o don da e k'i jija i ka tablo in lajɛ n bɛna min ɲɛfɔ i ye sisan i bɛn'a faamuya walasa i k'a dɔn k'a fɔ jabɛti tɛ bana ɲɛnama ye ala ye don o don da jabɛti bana a bɛ ye adamaden dɔ la san ba kelen ani kɛmɛ kɔnɔntɔn ani bi seegin jabɛti yera mɔgɔ miliyɔn kɛmɛ ani seegin de la san ba fila ani tan jabɛti yera mɔgɔ miliyɔn kɛmɛ fila ani bi seegin de la san naani dɔrɔn kɔfɛ san ba fila ani tan ni naani jabɛti yera mɔgɔ miliyɔn kɛmɛ naani ani mugan ni fila de la fédération internationale de diabète o y'a yira k'a fɔ ni adamadenw n'u m'u hakili to u yɛrɛ la san ba fila ani bi saba la jabɛti bɛna ye mɔgɔ miliyɔn kɛmɛ naani ani bi saba ni seegin de la jabɛti bɛ mɔgɔw minɛ la cogo min na i k'a dɔn o cogoya kelen fana de la a bɛ ka adamadenw bɔnɛ u ni na don o don walasa i k'o fana dɔn tablo lajɛ san ba fila ani tan ni wɔɔrɔ jabɛti kɛra sababu ye ka mɔgɔ ba bi naani ni saba k'o de bɔnɛ u ni na san saba dɔrɔn o kɔfɛ hali a ma janya san ba fila ani tan ni kɔnɔntɔn jabɛti kɛra sababu ye ka mɔgɔ miliyɔn kelen kɔ k'o de bɔnɛ u ni na nin bɛɛ b'a yira k'a fɔ jabɛti tɛ bana ɲuman ye komi n tun y'a f'i ye cogo min na n ko n bɛna kuma jabɛti in saba bɛɛ lajɛlen kan nka nin video in na n bɛna kuma jabɛti type 1 de kan jabɛti type 1 ale ye jabɛti ye jabɛti min bɛ denmisɛnninw de minɛ kosɛbɛ denmisɛnnin fitininw ou bien denmisɛnninw ka surun mɔgɔkɔrɔba la mais ma kɛ mɔgɔkɔrɔba ye fɔlɔ ou bien mɔgɔ minnu yɛrɛ fana bɛ yen nɔ n'u kɛra mɔgɔkɔrɔba ye n'u ma tɛmɛ san bi saba ni duuru ka se san bi naani ma ale jabɛti bɛ y'olu de la kosɛbɛ ka tɛmɛ jabɛti tɔ bɛɛ lajɛlen kan nka jabɛtiw bɛɛ lajɛlen n'i y'u fara ɲɔgɔn kan ale bɛ taa duuru ka taa tan na kɛmɛ kɛmɛ sara la walasa k'a fɔ jabɛti type 1 b'i la fo n'a sɔrɔ substance min bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ insuline i b'a sɔrɔ o min bɛ kɛ farisogo la n'a sɔrɔ o tɛ bɔli kɛ walima o yɛrɛ tɛ yen nɔ jabɛti type 1 n'ale ye mɔgɔ minɛ a bɛ kɛ sababu ye ka insuline k'o dɔgɔya farisogo la walima ka insuline yɛrɛ k'o ban farisogo la k'a sababu kɛ réaction auto-immune ye o bɛ kɛ fo n'a sɔrɔ farisogo la organe dɔ bɛ yen nɔ n'an b'a wele pancréas cellule dɔ b'u la n'an b'a wele cellule pancréatique n'ale fanga dɔgɔyara ale tɛ k'a ka baara kɛ walima n'ale yɛrɛ tiɲɛna o la insuline tɛ se ka dilan walima insuline dilanta o tɛ bɔli kɛ insuline dun fana ale jɔyɔrɔba bɛ adamaden ka kɛnɛya la ka d'a kan ale de bɛ kɛ sababu ye ka sukoro n'a yɛlɛna k'a jigi ka bila normal la hakɛya ɲuman na walima a bɛ bila biɲɛ kɔnɔ fana walasa ni wagati min kɛra n'e ma dumuni sɔrɔ ka dun ou bien n'i mɛnna ka sɔrɔ i ma dumuni kɛ walasa biɲɛ bɛ se k'o bila ka na joli sira fɛ walasa e bɛ se ka fanga sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na ni insuline in tɛ o tɛ se ka kɛ ni e fana ma sukoro in sɔrɔ n'o ye glucose ye n'e m'o sɔrɔ i fanga bɛ ban a bɛ na ni kɔlɔlɔ caman ye walasa i ka se ka fanga sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na i ka kɛnɛya sɔrɔ fo insuline ale k'a ka jɔyɔrɔ fa walasa i ka se k'a faamuya ni adamaden ye dumuni kɛ a lajɛ a bɛ kɛ cogo min na ni adamaden ye dumuni kɛ dumuniw ɲiminen kɔfɛ a bɛ na kɔnɔbara la n'a nana kɔnɔbara la i b'a ye a bɛ bayɛlɛma a bɛ kɛ lipidiw ye gilisidiw protide mais gilisidi de b'an nafa kosɛbɛ n'o y'an ka gilikozi ye o kɔfɛ a bɛ na joli siraw fɛ glucose nin mana na joli siraw fɛ insuline n'an y'a fɔ n'ale ka baara ye nin ye ale bɛ na fara glucose nin kan ka taga ka barrière traverser ka na walasa ka na don misikili la walasa glucose nin bɛ se ka na don e farisogo la walasa e farisogo ka fanga sɔrɔ fo insuline de ka da yɛlɛ ni insuline nin tɛ yen nɔ mɔgɔ min na n'o ye jabɛtitɔw ye o tɛ kɛ o cogoya la insuline bɛ tila ka nafa wɛrɛ ɲa tuguni a b'a to glucose nin bɛ se ka mara biɲɛ na sufɛ ne bɛ sunɔgɔ la walima ne ma dumuni kɛ wagati min na o glucose nin bɛ bila farisogo la walasa i bɛ kɛnɛya ɲuman sɔrɔ komi i yɛrɛ i yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na nka jabɛti bɛ mɔgɔ minnu na glucose bɛ na n'o ye glucide ye insuline bɛ fara o kan insuline n'a sɔrɔ a ka dɔgɔn a b'a fɔ k'a bɛ da yɛlɛ a tɛ se ka da yɛlɛ ale kɛlen b'a fɔ kile n'a ma se ka da yɛlɛ glucose ninnu bɛ to kɛnɛma walima mɔgɔ min fana fɛ yen nɔ ni insuline yɛrɛ fana tɛ yen nɔ glucose nin bɛ na k'u bɛ don u tɛ se ka don yɔrɔ sɔrɔ n'u ma se ka don yɔrɔ sɔrɔ tagayɔrɔ wɛrɛ t'u la u bɛ segin ka na joli kɔnɔ tuguni joli siraw fɛ u bɛna caya yen nɔ n'u cayara yen a bɛ fɔ o de ma ko jabɛti komi i y'a dɔn sisan jabɛti yɛrɛ ye min ye jabɛti fana a bɛ sɔrɔ cogoya dɔw de la a sɔrɔ cogo dɔ o ye mun ye fɔlɔ a bɛ sɔrɔ bɔkolo fɛ i b'a sɔrɔ jabɛti bɛ i somɔgɔ dɔ la

jeli kelen b'i ni mɔgɔ minnu na n'a sɔrɔ a b'olu mɔgɔ dɔw la a bɛ se ka kɛ sababu ye don dɔ natɔ la i hakili to i yɛrɛ la sinɔn a bɛ se k'i fana minɛ taamasiyɛn min b'a la n'e y'o ye i yɛrɛ la walima n'i y'o ye mɔgɔ min na siga bɛ k'a la k'a fɔ jabɛti bɛ a tigilamɔgɔ la walima n'e yɛrɛ don fana siga bɛ k'a la k'a fɔ jabɛti b'i la o taamasiyɛn dɔ ye mun ye n'an b'a fɔ polydipsie i b'a sɔrɔ kuma bɛɛ minɔgɔ b'i minɛ i bɛ ji min sisan dɔɔni bɛ se dɔrɔn minɔgɔ b'i minɛ i b'a fɔ i ma ji min a dɔ fana ye mun ye tuguni n'an b'a fɔ polyurie kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ i bɛ taa ɲɛgɛn na sugunɛkɛ la i bɛ tila sugunɛkɛ la a tɛ tɛmɛ wagati damadɔ kan dɔrɔn sugunɛkɛ bɛ tila k'i minɛ tuguni i yɛrɛ t'a dɔn fɛn o fɛn de don a bɛ se ka polyphagie fana bila i la i bɛ dumuniba kɛ nka i tɛ bonya a b'i ban i sen kan i bɛ dumuniba kɛ mais i tɛ ka bonya fari tɛ ka bɔ a ɲɔ la a bɛ se ka ni sɛgɛn banbali fana ye kuma bɛɛ i sɛgɛnnen don i yɛrɛ ma a bɛ se ka ɲɛ ka yeli fana n'o ye vision ye a bɛ filɛli minnu kɛ a bɛ se ka o ba fana yɛlɛma dibi bɛ se ka don i ɲɛ kɔrɔ walima yɔrɔ bɛ k'i ɲɛ kɔrɔ cogoya dɔ la i yɛrɛ tɛ min faamuya o b'a yira n'e ye nin taamasiyɛn fɛn o fɛn y'i la i kana sigi yɔrɔ kelen i kana to n'olu ye so i k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na i ka se kɛnɛya tigilamɔgɔw ma i ka taa ɲɛɲini k'a dɔn n'a sɔrɔ fɛn kelen min de don walasa i bɛ kɛnɛya ɲuman sɔrɔ ka d'a kan e ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ e k'i hakili to nin bɛɛ lajɛlen na i k'i hakili to i ka adamadenya la o de ne haminanko ye i k'an bɛn sibiri natɔ n bɛna jabɛti type 2 n bɛn'o ɲɛfɔ i ye walasa i k'o fana faamuya